ndị Igbo ekene m unu oyi ụmụ Igbo ekene m unu ehe ụmụnne m ive anyị nọ n'ime bụ ije ịhụnanya nke Ịchaka Studios na-eweta anyị nwa nọ na YouTube Facebook Instagram na TikTok ive anyị na-eweta bụ ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị ndị na-avụrọ di ma ọ bụ ndị na-avụrọ nwunye va bịa n'ije ịhụnanya va nweta di ma nwetakwa nwunye nya bụ onye ọbụna sonyela anyị gbakwalụnị jeve na YouTube anyị o Ịchaka Studio ka unu sonyela anyị na ya onye ọbụna chọkwaalụnụ ka ọ kpọta anyị akpọta nee anya n'ive onyonyo ị ya-avụ akala ekwentị anyị ị kpọrọ anyị anyị za gị anyị edeelụ gị mbọsị ị ya-abịa e mee gị njikọ ị bụlụ nwoke e jikọ gị na nwaanyị ị bụlụ nwaanyị e jikọ gị na nwoke chetakwanụ ije ịhụnanya nke Ịchaka Studios na-eweta anyị nọzukwa n'ebe niile na social media deejeni rinne ndị be anyị deejeni o anyị abịakwanụ ọzọ n'ije ịhụnanya nke Ịchaka Studios na-eweta chetakwanụ na Ịchaka Studios na-ewetala anyị ibe nwoke na nwaanyị toluwola ọnụnụ di ma chọta di ma chọtakwa nwunye ee nwa agbọghọ nọ m n'aka nri kedu ava gị Ojiugo Hmm. kedu onye ebe ị bụ abụ m onye Abagana Abagana ebo teghete hmm. kedu ụdịrị nwoke ị chọrọ hmm, achọrọ m nwoke chapụlụ achapụ nwoke so nnọọ ogonogo ọfụma jide nu the boy is good mbụ ego nu ị ghọtafụ achọrọ m nwoke dịtụ nwa chocolate achọkwa m dark ihe very dark man enwerọ ihe gbasara m na ya nwoke dịtụ nwa chocolate color ị ghọta then onye ebu ibu ya adị slim ị mago ofu chịkọ ka nwoke si adịnụ mhm. ọ na-aga ọ na-agakwa ee nna anyị ukwu nọ m n'aka ekpe biko gwakana anyị ava gị ya na ụdịlị nwaanyị ị chọrọ afa m bụ Elias Ude Igbunekwu abụ m onye Adaba n'Uzo-Uwani Local Government Area nke Enugu steeti ọzọ ife e mere mma ee ụdị nwaanyị m chọrọ bụ achọrọ m micha micha ọnụ n'ụgụ ee ị ma ihe ndị bekee na-akpọ egovin ehe nwata na-agba mmiri ee achọrọkwa m n- n- ndị ga-abịa buru m no ee, ndị ga-eno m mana achọrọ m nọọ nwa chọrị chọrị ma ya abụna nke ụtarị ee, na ọ ga-enwetụ anụ Mm. Ee, burukwanụ nwa obere azụ ụka i nekwa anya n'iru ya ehe o burukwa iru ụka ehe nke a dị mma Mm, ife kwuru ka a na-eme onye nwe ife kwuru ka a na-eme ehe ee ọ ya amasịkwanụ m ma m maalụ unu nwa obele mbem hmm. unu gbaa anya n'ụdị ndị obodo unu nna anyị ukwu hmm. ị gbaala anyị ya na ụdịrị ndị Adaba ji agba anọ m ya nke ọjị ugo o lutekwa gị ị gbakwaa ka ndị obodo unu si agba ma unu agapụkwa na agapụ nọ n'ibe hmm. mechikwa anya unu emechi o na m gụkara n'ọjị ugo ka ọ gbaala anyị ọjị ugo nwaanyị

ekilibe eje ọlụ o bu n'iru o bu ukwu n'azụ ihe niile zuru oke n'ala Israel o bu nri nwa wegbugbu ọnụ Manchester n'azụ Hey! Ogene! ọzọ ife emeli mma Hmm? anyị abịakwanụ na nke gị Ngwa na anọ m ya. ọzọ ife emeli mma n'Adaba Hey!

unu tụgharịa hmm. ọ dịkwa unu mma ọ dị mma hei ọ gịnịkwa kedu ife ọzọ hmm? ị chọzila ịkpọ nkụ uju saa nekwenu ọjị ugo tv ị sị na ị chọrọ onye bu n'iru bụkwa olu na mgbada tụgharịka na tụgharịka na oji igbo tụgharịgodu rapụ okwu tụgharịa tụgharịa ehe ehe ogene nke enye- nke- nke enyere m ọnụ okwu ogene gbanyụ ogene nje Uju sir kedu obodo a ga-arụ akwa onye a ga-edina maka o nwere akwa ọ ga-edina ọ ghara ịgbaji iron bed akwa igwe ọ ụdị bụrụ akwa osisi ụdị igwe ga-ebu onye a dọrọ 16 o mm nwere ụdị igwe ga-ebu ya 16 mm rod eweli elụtalụ mba achọrọ m ọnwụ mana achọrọ m nke jakwụjakwụ

Mm, maka na ọ bụrụ ọ- na m sị gị na m chọrọ ọnwụ ọ bụrụzie nke jakwụjakwụ achọrọ m ọnwụ ozugbo ozugbo Eh, ihe m chọrọ bụ nwa obere nwayọ sị gị na a Ga-adị- na-egbu mmadụ Hey, onye a a- a- anyị si na bed daa anyị si na bed daa Ọ- ọ- ọ dado m anwụgo m Eh, maka ọ- ọ- ọ- bed kpaka m ọ dagbuo Uju, ihe a abụrọ Ọ expect. dagbuo Ife m. abụrọ dị ihe m mere expect from you. Mgbe m na-abịa Ichaka TV, ama m ka m si kwado. M chọgodi chief, ọ bụla na m anwụ anwụ na-acha na m anwụnye anya. M chọgodi chief, o nwe ụdị chief a na-achọ oge Krismas. Ọ bụrọ nke na-anwụ anwụ, m- obere ihe na-ewe m iwe. Ọ kwa just obere ugwu m kwanyere gị. kedu ihe okooko a na-akọdo akọ Hmm? nwoke kwesịrị ofu n'ofu nkịta ọ na-anwanye ihe na-achọ mgbe isi a na-eji eji ụdị mmadụ ọ dị na village ha ụdị mmadụ ọ dị na village ọkọ maka na m bịara Ichaka na aka ewepụtakwuo m na- n'ihe na ụdị mmadụ ọ dị na village ha mba achọkwa m ị ga-akpasu m iwe ke nke ị na-anwụtalụ m ana m anwụnye anya ebe anụnwa ke kedụ ka mụ na onye a esi eme ihe nwa

Oh my God! Cameraman bata n'ụkwụ n'ọkpa chief. Uju, ndị Igbo si na okeke nwaanyị dị ntị. ọ bụ maka nke ana m anwụnye anya ị kpọkwụkwara m n'ụdị Ichaka ege kedu nke m na ọrụ ugbo ka ọ na-alụ a na-agwa gị the boy is good ọ sị m ọrụ ugbo ka ọ na-alụ i lesie m anya dị ka onye ya-alụ ọrụ ugbo na-ewetu butuo butuo butuo em ife ọ na-ekwu chief Mm. bụ na i jiri ego na ike adịkwọzị gị mekenela anyị nwa obele ka anyị mara ma Hey, eri nekwa anya o. metụ uche ka anyị mara ike dị m maka onye na-arụ ọrụ ugbo na-eriju afọ o just ọ dị ọ bụrụ mma ihe ndị bekee a na-aracha ụmụ ihe racha racha egbe na-ebu ọ bụrụ na ọ bụrụ i- i were i were akpụ rie rijuo afọ i buo ịrụ ọrụ ọfụma kịta ike nenu ọkwa mụ ọkwa ọkwa ime ka tinye nwoke a fenti ya na nke bụ iche ka e wee gaa viral ka anyị gawa ọsọ ọ jụrụ gị ịtala ahụhụ okay ụmụnne m ka o sina dị anyị ka nọkwa n'ije ịhụnanya nke ịchaka studios na-ewete unu avụ ya na mmadụ naabọ ọnwa high chief na ọjị ugo tv sị na va chọrọ onwe ve nya bụ na va ya agba ive ndị oyibo kpọlụ return match anyị ya achọlụ nna anyị ukwu bụ high chief ọzọ ive emele mma anyị ya achọlụ ya ndị ụdịlị ndị ọ chọrọ anyị ya enweta ya maka na ịchaka studios ka anyị nọ n'ime ya chọkwalụnụ Ọjị Ugo TV nwa agbọghọ chief bụ chief chief kwụ akwụ ji the boy is good the boy is good dị very important unu anụwo ya ụmụnne m unu anụwo ya na anyị agbalịba na abọ return unu aghọtagonu anyị agbaghalị egwu a udo dị a na-esere okwu unu aghọtago onye akpali n'ụzọ ọcha akpa gị today echi kaba arụ kpaa mmadụ ndị be anyị ee ndị be anyị ọkwanụ n'ibe ka anyị na-ewete ije ịhụnanya nke ịchaka studios na-ewepụte n'isi njedebe bikoni sonyelụ na anyị maka ndị chọlụ di ma ọ bụ nwunye akala ekwentị anụnwa na-egosi n'ive onyonyo a nya ka unu ya akpọ e wee tinye unu n'ive a na-eme unu bịa na ịchaka studios chọta di ma chọtakwa nwunye deejeni rinne na-esonyere na anyị n'ije ịhụnanya nke Ịchaka Studio na-ewetara anyị. Always stay tuned to our YouTube channel